Soiscéal Naofa Íosa Críost de réir Marcas, Caibidil 1 Tosach Soiscéal Íosa Críost, Mac Dé. De réir mar atá scríofa in Isaiah fáidh, Féach, cuirim mo theachtaire romhat a ullmhóidh do bhóthar. Glór duine ag éamh sa bhfásach, Réitígí bóthar an Tiarna, déanaigí díreach a chosáin. Tháinig Eoin ag baisteadh san fhásach agus ag fógairt baiste aithrí chun peacaí a mhaitheamh. Agus bhí ag teacht amach chuige na daoine ó thír Iúdáia go léir agus muintir uile Iarúsailéim, agus iad ag fáil baiste uaidh in abhainn sa Iordáine ag admháil a bpeacaí. Bhí rón camaill mar éadach ar Eoin, crios leathair faoina choim aige, Lócaistí agus mil fhiáin mar bheatha aige. Agus bhíodh sé ag seanmóir á rá, Tá ag teacht i mo dhiaidh an té atá níos treise na mé, agus ní fiú mé cromadh síos chun iall a chuarán a scaoileadh. Bhaist mé le huisce sibh ach baistfidh seisean sibh leis an Spiorad Naomh. Lá de na laethanta sin tháinig Íosa ó Nazarat sa Ghailíl agus fuair baiste sa Iordáin ó Eoin. Agus bhí an túisce a tháinig sé aníos as an uisce, chonaic sé an Flaithis ag oscailt ó chéile agus an Spiorad mar a bheadh colm ag teacht anuas air. Agus tháinig glór ón Flaithis, Is tú mo Mhac muirneach, is duit a thug mé gnaoi. Go luath ina dhiaidh sin chuir an spiorad amach faoin bhfásach é. Bhí sé daichead lá sa bhfásach á phromhadh ag Satan, agus bhí sé in éineacht leis na beithígh allta, agus bhí na haingil ag freastal air.

Bhí sé ag imeacht leis cois farraige na Gailíle nuair a chonaic sé Síomón agus Aindrias, deartháir Shíomóin, agus iad ag caitheamh eangaí san fharraige, mar iascairí a bhí iontu. Dúirt Íosa leo, Tagaigí i mo dhiaidh agus déanfaidh mé díbh iascairí ar dhaoine. D'fhág siad na líontaí láithreach agus lean siad é. Bhuail sé ar aghaidh beagán eile agus chonaic sé Séamas mac Zebedee agus Eoin a dheartháir iad an bád féin ag ceartú na líontaí, agus ghlaoigh sé iad láithreach. D'fhág siad a n-athair Zebedee sa bhád, é féin agus an lucht pá, agus ghabh siad leis. Chuaidh siad isteach i Cafarnáum, agus lá na Sabóide féin, ag dul isteach sa tsionagóg dó, thosaigh sé ag teagasc. Agus bhí ionadh orthu faoina teagasc, á dteagasc a bhí sé mar duine a bheadh údarás aige, níorbh ionann agus na scríobhaithe. Bhí, san am sin, duine san tsionagóg a raibh smacht an spiorad míghlan air, agus scread sé amach, Ha! Cad ab áil leat dínn a Íosa Nazairía? Chun ár millte a tháinig tú! Is eol dom cé hé thú, Naomh Dé! Labhair Íosa leis go bagrach, Bí i do thost, agus gabh amach as! Bhain an spiorad míghlan rachtaí as an duine, ghlaoigh amach go hard agus d'imigh as. Agus bhí alltacht chomh mór sin ar chách go raibh siad ag fiafraí le chéile, Cad é an rud seo, deiridís. Teagasc nua á dhéanamh le húdarás? Na spioraid míghlan féin. Fógraíonn sé orthu agus déanann siad rud air. agus níor fada gur leath a chlú go fada gearr ar fud cheantar uile na Gailíle. Ar dhul amach as an tsionagóg dó, chuaigh sé isteach gan mhoill i dtigh Shíomóin agus Aindrias in éineacht le Séamas agus Eoin. Bhí máthair céile Shíomóin ina luí agus an fiabhras uirthi, agus ní dhearna siad aon mhoill gan labhairt leis mar gheall uirthi. Chuaigh sé anonn chuici, rug ar lámh uirthi agus thóg suas í. D'fhág an fiabhras í agus thosaigh sí ag freastal orthu. Nuair a bhí an tráthnóna ann, tar éis luí gréine, thug siad chuige cách a bhí tinn agus na daoine a raibh deamhain iontu. Bhí an chathair ar fad cruinnithe timpeall an dorais, agus leigheas sé mórán a bhí tinn ó gach sórt galair, agus chaith sé amach mórán deamhain, agus ní ligeadh sé do na deamhain labhairt, mar bhí a fhios acu cérbh é. D'éirigh sé ina shuí ar maidin tamall maith roimh lá, ghabh sé amach agus d'imigh go dtí áit uaigneach agus bhí sé ansin ag guí. Chuaigh Simon agus a chompánaigh ar a lorg agus nuair a fuair siad é dúirt siad leis, Tá cách do do chuardach. Dúirt sé leo, Téanam go dtí áit éigin eile. isteach sna bailte móra atá ar cóngar, chun go mbeinn ag seanmóir iontu sin freisin, mar is chuige sin a ghabh mé amach. Agus tháinig sé ag seanmóir ina gcuid sionagóg ar fud na Gailíle go léir agus ag caitheamh na ndeamhan amach. Tháinig lobhar chuige ag achainí air agus é ar a dhá ghlúin. Más áil leat é, ar seisean, is féidir duit mé a ghlanadh. Ghlac Íosa trua dó, shín amach a lámh agus bhain leis. Is áil, ar seisean leis. Glantar thú. D'fhág an lobhra é láithreach agus glanadh é. Labhair Íosa go corraithe leis agus chuir chun siúil é gan mhoill. Agus á rá leis, ná habair focal le haon duine, féach, ach imigh leat agus taispeáin don sagart thú féin, agus déan, de chionn do ghlanta, an ofráil a d'ordaigh Maois mar fhianaise dóibh. Ní túisce a d'fhág an duine an láthair. Áfach, ná bhí guth ard aige ag leathadh an scéil, ionas nach bhféadfadh Íosa dul isteach go hoscailte i gcathair feasta, agus fanacht lasmuigh sna háiteanna uaigneacha agus bhítí ag triall air as gach aird. Bhí Íosa modhúil